n'obodo na-egwe m na-egwe m mmanwụ jere igbo tolu ịma na mmadụ igwe ka mụ na-adị adị ezumezu gị ka eji emere ife dị ike ụlọakụ ụlọ ka eji aratago na akpa ike wele nwayọ kenye ọbụle ị na-eruo ma anyị bụ ka eze na-adị ndị nwụrụ anwụ ọkwazi nwa dibịa nwa arụsị onye agbara tune na ebe n'ama na-ekwe mgbe eze ọma mbem nwa na-ekwu okwu ya mmanwụ ndị agbara tichara iwe nwụọ n'iyi mmanwụ ọgwa m jee mawa na-ekwe nụ n'ama n'ịga ege m ntị na mụ ji akọrọ gị ntọ na ọganiru eje m akọrọ gị akụkọ ka mụ si je ije mmanwụ na anị ọnịcha ka ị malụ maka na achụcha n'ụzọ naba n'ebe n'ebe eziokwu na ofu okwu ka nwa mara ife ji emere ife isu na-eruru igwe na-agba ofeke ghalị nye ka chi abụ ọ dị ivo mụ n'anya maka na ọ bụ mụ bụ ife atụrụ ụbọchị ụlọ evu ụbọchị ya bụ kolikoli nye ka chi abụ ọ dị ivo mụ n'anya ama eweli nwayọ gbawa mụ asị mụ na mụ ji eje anị ọnịcha ka m kwuo na ife dị nta kwuo na ife dị nnekwute ha na nwa ka mụ nọ chịala ọyọ ka ndị eme mmanwụ chiele biri ndị agbara onwe m aba wechebe na anị ọnịcha ka m kwuoru chi m okwu ha na nwa ka mụ nọ jeruo na anị ọnịcha kwuwe na okwu mmanwụ ekwucha m okwu mmanwụ jeri ka m nara onwe m mma otu ọnịcha weli nwayọ ọgwụ chie nụ mmanwụ eziokwu n'ịma na otu a na-ara asịrọ ndo asị ndo na-ejekwa eji nwayọ bido n'isi e wee nwayọ ọgwụ chie nụ mmanwụ n'ama emere m ịkwapụ ịkwata ịkwapụ ịkwata pịsị ọkwapịsị ọkwapị kwapịta pịta pịtakwa anyị egburu gị salen ka ya ga-ebere gị akwa ndị mkpụrụ mmiri na-anwa esi eme nya bụ ife mgbe eji mara fonu dị n'azụ akpa mmanwụ ama anụ korikorio mgbe eji marakwa wọlet dị n'iru akpa arịrị ejikwaba nụ mmanwụ e na-anwa ka mụ nọ jụọ nụ onwe m ajụjụ eziokwu na o jere mba gbara aka nata na ọ dịkwa ntị njọ m were nwayọọ chịkọtaba ego nwa m metere na mmanwụ achịkọcha m nya bụ ife wee nwayọọ gbajebe na emeka ọfọ ka m wee nwayọọ gote nụ fonu ọfụrụ maka na o jere mba gbara aka nata ọ dịkwa ntị njọ o nwere ife m jikwa wee kwuo nya bụ okwu maka nwoke mụta iji ụgwọ nwunye amụta na ọ nọ n'ụlọ ọkwadebe mara mma ejeruo m bataruo na emeka ọfọ ebe m ji ego nụ fonu ọfụrụ ndị ọsọ afịa wee mee nụ karịa karịa ejeri ịkpọwa mụ mmanwụ ịma na egwu ụtọ ọkpọkpa ejeri ikwute anụ nyarị nna ekesapekwa ọnụ sị makwa anya nju eji ego egote nzu si were nzu debe maka ndị nwụrụ anwụ maka arụsị nwe mmadụ o wee nwayọọ nwekwa ikpo nzu maka arụsị aga na ana aka na-abụ ka eji evu nne ọkwa nne nne nwa ka eji wee nwayọọ kwuwe na mụ wụ mmanwụ e soro m onye ọsọ afịa wee nwayọọ jebe na shop korikori ejere wee rute ewetara m vivo debe m n'iru eweta redmi debe m n'iru eweta infinix debe m n'iru asị m kedu nke mụ ya nwụrụ n'aka eziokwu eziokwu na mụ na infinix a na-ara adịrọ na mma na vivo n'ọkwa na foonu ụmụazị kolikoli vivo n'ọkwa foonu ụmụaka foonu ndị na-etolite etolite eji eme nganga na-ekwukwu wee nwayọ sị ha wele redmi nye m n'aka ha na nwa ka e si wee redmi nye m n'aka ha enene m nya bụ ife wee nwayọ nene fon battery percentage nenecha nene ife niile dị na foonu wee fụ na foonu dị ọfụma alị e wee nwayọ kwuwe na okwu ego a na-ekwukata nya bụ ife asị m na mụ ya akwụ nụ 30,000 na-ekwukwu wee nwayọ bewe alịlị gbawa n'ọkwa 15,000 ya ka mmanwụ jikwa n'aka alị nwe ka ahụ emerị m ụzọ imekwere m na mmanwụ a na-ara enwere ego chacha maka okwu karịa n'obodo akpọ na mmanwụ mmanwụ ekebekwa ụtụ n'obodo ekenyekwalụ mmanwụ mmanwụ nya ka m ji akọrọ unu nya bụ ife ka mmarị ena nwa ka mụ na ha si kwuwe nya bụ ife asị m ngwa na m weta nke ji ka ewee nwayọ mere m mbọsụ kolikoli ewere m nya bụ ego m ji wee nye nha n'aka were redmi jidegodi n'aka arị ewee m nya bụ redmi jiri ka m naba na-akpọ ọla ofu onye wee nwayọ gbawa m izu eziokwu n'izu karịkwa izu onye ovekwe nne na ọkwa nna wee nwayọ gbawa m izu na mụ welu ya bụ redmi ka njeri idebe na nya bụ redmi na nya adịrọ mma na mụ gwa ha ka e nye m vivo na ọ bụ nya bụ original fonu korikori m sị ya ma redmi ọ dị mma ma ọ dị njọ nya ka mụ ya eji wee na na akpọla nya chaala m n'ụzọ ka m gaba onwe m ọ tụnyewe nya bụ ive anyị wee nwayọ kwukata na nya bụ ive nya bụ okwu wee sebere n'okwu ọ mara na mụ wụ mmanwụ na mụ bụ isi ekwe ọnwụ ewere m nya bụ redmi ka m naba nụ n'ama asị m na mụ bịa na mụ jee weta nụ nya bụ ive ka ewee nwayọ nene ma o nwe tracker ka ewee nwayọ nene nya bụ ive ma o nwere tracker ka ọ ya-abụ m welu nya wee naa nụ n'ama ka mụ ghara inwe nsogbu ọbụla n'ime ya nkwe na-ekwe anyị were nwayọ jebenu ka eje nene nụ nya bụ ive ewetekwuola ofụfụ na utinyekwuo n'ime ya ha na nwa ka anyị nọrụ onu n'ebe a na-enene nya bụ ive enenesịa nya bụ ive ọ sị na fonu m kwụrụ ụgwọ ya na o buzi tracker n'ime ya na mụ jee were nu nke ọzọ ka m were nwayọọ naba na akpọọla m na nke nwa ya dị mma kama na mụ ya chaji ya complete 3 days ago wee rụọ ọrụ ha na nwa ka mụ na ọjụọ ṅa ajụ fon a ya-achaji 3 days ago wee lụwa ọrụ ọ dịzịkwa mma ka m mara na amarị ena nwaka na ọkwụwe na mmọnwụ mmanwụ asị m na m welu nya ka nnaba na akwọla m na nya bụ phone na ọ dị mma na-ekwukwu ena nwaka mụ na ọwere nya bụ phone na na akwọla m achaji m ya complete 3 days o weta ọkwụ chaji kwori nwa nwa ike o wetara ọkwụ ena nwaka mụ na ọmarụ n'eziokwu na mmọnwụ mmanwụ na ma bakwa na ụwa nchansị ikori ikori ya ka mụ ji buru nya bụ akụkọ wee bịa n'ama ka m were nwayọ kparụ ndị be anyị ụka